E dusu naamu o tuma e bɛ k'i makun ne la de ya i fa ka to bɛ so kɔnɔ a ta ka na n'a ye i k'a bila ka ɲɛ i k'a datugu dɛ shɛw kana t'u da don a la sɔgɔma

Dusu. Naamu.
Eh, na to in ta i k'a bila ne yɛrɛ bolo n'i fa b'a la ka na o a mana a mɛnna n'a ta i k'a bila so kɔnɔ fɔlɔ.
Ma yɛrɛ de ka ci ka ca. E dusu.
N den dangaden ye koyi.

Tiɲɛna dugu kɔnɔ mɔgɔ baasi foyi tɛ
yen sali dun sali a taara dugu kɔnɔ ee halisa a ma segin yan ale fana tɛ segin kuma dɔn dɛ e dugu kɔnɔ ta tiɲɛ tɛ segin o fɔ kun ye e de muso tɛ aa nin fana man di a la sa n'i taara yɔrɔ la i kan k'i segin waati de dɔn

Nanji.
Dusu? Naam.
Eh, k'i ba ma na fɔlɔ kɛ? Eh, a ma na fɔlɔ. Ah. Ayiwa. A ba in ka d'a ye koyi. Eh, dusu nin ye bolonɔ ye wa nin ye eh, eh, eh, sali bolonɔ ye? Eh, ka n sali bolonɔ de don. Ah, ayi o bɛ diya o.

n tɛ b'a sɔrɔ a diyara ko di baasi tɛ diyara yɛrɛ yɛrɛ de
a fɔ ni mɔgɔ to n de to yen ni dusu yɛrɛ k'i jija ka se ka nin n'a ɲɔgɔnnaw caman kɛ ee a cɛla la han a bɛ kɛ ɲɔgɔn ta ye dɛ Bari. E ka dumuni kɛ sa. Ne yɛrɛ kɔngɔ

Adamadenya la an kana sɔn an ka don ɲɔgɔn gasi la manamana ko la e bɛ fɛ ka mun fɔ ɛɛ n kɔrɔ
e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ e yɛrɛ ni ala cɛ ko kɔkɛ tun t'e fɛ yen surɔ mun na e y'a to su ka ko ka kɔkɛ to e fɛ yen fo ka dugu jɛ ka kɔkɛ to e fɛ e ma kɔkɛ labɔ
aa tiɲɛna n dɔgɔ i ye kasa tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan ɛ sali tɛ de ka fa yɛrɛ la fo ka na fo ka na ne ne matu ɲininka n b'a fɛ ko worokiya jan don a tɛ tɛmɛ ala ta kan a sira n fɛ ko cogo di ko cogo di wa a man ka si n fɛ de ko min tɛ bɛn i ma musoya la an kan'o kɛ ɲɔgɔn na N tun b'a dɔn a b'e fɛ yen o mun ye mɔgɔ bɛ ka taa kɛnɛma ka taa kɛ jamuru yaala la ne ka kɛnɛma bɔli digilen de b'i la o b'i sɔn pɛrɛn wa ne cɛ kana si i fɛ bilen ni sili da t'i la n'o tɛ n bɛ tasuma da i tigɛ kɔnɔ hali kɔrɔya t'a la n dɔgɔ bamanan ka kuma tɛ ko fiɲɛkɔrɔ ji k'o ka timi nka fiɲɛ kɔrɔ kunnandi dɔw olu ji ka timi kosɛbɛ hali ah. sini ni kɔkɛ nana ka don n ka so kɔnɔ ka taa da n t'a lawuli a bɛ si yen ne ko i ɲɛ tɛ ne ɲɛ la dɛ. ɔ n'a y'i diya a yɛlɛma i ka so kɔnɔ. a kana b'i ka so kɔnɔ dɛ. a sira k'an jɛ i ma ne ɲɛ fo a bolo turula ne ɲɛ kɔnɔ kan i ma ɲɛ ye yan hmm. hali sini kɔkɛ n'a donna an fɛ yan a bɛ si n t'a labɔ. ala k'i ɲɛden ci a y'a tigi suɲɛ mun na ala k'i ɲɛden ci. ɛɛ dɔgɔ.

Ko tan ninnu mun de kɛra h a ye sabali koyi a ye sabali a kɛra cogo di kɔkɛ n'i na taa bolo tan tiɲɛ ni mɔgɔ lafili tan e yɛrɛ nɔ don kɔkɛ madu ne ma kɛlɛ da yen a ne ma kɛlɛ da yen

o ma a bɛ ne suɲɛ ko waa bɛ ne ɲɛma de kɔ han a ye tɔɔrɔ sa a ye tɔɔrɔ wayi madu madu madu tɛ wa boya wa taara tɛ yen ne ko ne ma kɛ ne yɛrɛ ɲɛna wa han mun kɛra ko de kɛra e tɛ e dɔgɔ tɛ sali ye wa han a mun baliya n'a ma ɲɛ kɔ a bɛ ka nin ta ne ka a bɛ bɔ ne ka so kɔnɔ a tɛ kɛ ne ka so kɔnɔ dɛ mun de kɛra o ma a bɛ a bɛ mɔgɔ jɛ ɲɛna wa han i tɛ hakili sɔrɔ
ne dɔgɔnin jugu jugu ne kɔni tɛna to ka molobaliya kɛ ne na o hali sini n'a y'a kɛ n na n b'a k'a la a ka d'a ye cogo o cogo an k'a kɛ ten nɔ tɔw ko cɛ ko ale ko ba cɛ ko o tɛ cɛ ko ye o

fɔlɔ ne nana ne ye kuma sugu bɛɛ f'e ye e ko ko ne ka muɲu n dusu kan mɛ n bɛ ka muɲu n dusu kan ka muɲu n dusu kan hali sa matu de kelen bɛ ka ne ni ta k'a siri ka d'a kun hali bi an ye siɲɛ ta de kɛ i bɛ siɲɛ ta mun dɔn ne an y'an kɛ ɲɔgɔn kan ne bi matu kelen bɛ ka ne tɔɔrɔ cogo min na n kɔrɔ furu ni nege kisɛ kelen tɛ ne la bilen k'a sabu kɛ matu ye foyi si tɛ ne ni kɔkɛ cɛ
A ko sera yen o ma ka taa kɛ siɲɛta ye ɛɛ sali kuma kɔni min bɛ ne bolo ka fɔ i ye halisa e de ka kɛ sabalibaga ye e de ye dɔgɔnin ye e taar'a sɔrɔ yen nɔ halisa i kan k'i muɲu k'i sabali i y'o faamuya e yɛrɛ b'a dɔn k'a d'a kan depuis an bɛnbaw tile fo bi mɔgɔ si ma deli ka bɔ an ka du kɔnɔ yan ka taa furu la ka tila ka segin ko o furu tiɲɛna kana n'a to i ta ka tiɲɛ dɛ halisa i b'i sabali i b'i muɲ furu de ye muɲu de ye, muɲu ani sabali, i y'o faamuya wa? N y'a faamu nka n kɔrɔ ne sabalilen don koyi, n kɔrɔ matu ye min kɛ ne la, e yɛrɛ ka i sigi e k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ ko kɛta don, ɛɛ ko kɛta tɛ, ne b'a dɔn ko ko kɛta tɛ mais a mana kɛ ɲɛ o ɲɛ kan Ɛɛ siɲɛ fɔlɔ la i nana i ko a bɛ k'i waso i la ni denko ye o ma tɛmɛ wa i y'i muɲu o tɛmɛna o a tɛ ka ko wɛrɛ de daminɛ nin a bɛ sɛgɛn nin bɛɛ la a bɛ tila ka sigi a bɛ tila ka ja i y'a faamuya ko bɛɛ ye waatinin ko de ye nin bɛɛ bɛ tɛmɛ a bɛ tila ka a adamadenya kɛ i muɲu i ka sabali dɔrɔn
n'i ka kuma

sali a bɛ se kunkolo digi la ale de bɛ ne kunkolo kɛ ɲuman ye tuma bɛɛ tiɲɛ na nin ɲɛna yɛrɛ de ɛ mais mun na e bɛ to k'i fari nin faga faga cogo e baba yan yɛrɛ de du in nege tɛ ne na cogo di
n'a fɔra ne kelen de du den ne ba fila dɛsɛlen don ka bɛn don o don u bɛ ne nɔfɛ kɛlɛ de kɛ e baba o man ɲi ne ma dɛ ne ye diɲɛnatigɛ ko bɛɛ kɛ walasa n ba fila in ka se ka don da kelen fɛ nka ne ɲɛ b'a la dɔ bɛ ka kɛ k'a ɲa dɔ bɛ ka kɛ k'a tiɲɛ ne kɔni tɛ ka foyi de faamuya tuma dɔ la ne de bɛ siran n kana na danga sɔrɔ
batɔgɔma ne ye kuma sugu bɛɛ fɔ ninnu ye adamadenya la n'aw ma bɛn ko la bɛn tɛ du o du kɔnɔ hɛrɛ tɛ n'a kɔnɔ o ye tiɲɛ ye ne ye nin fɔ matu ye N k'e de ta ye dusu ye mais sali bɛ ne dusu tiɲɛ cɛ e i ba ye min fila bɛɛ ye nka n'a fɔra k'an k'a ta a yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la e kan ka gɛrɛ sali de la kosɛbɛ ɔ ni matu ko k'o tɛ kɛ mɔgɔ bala da sago la ni aw ma bɛn aw den kelennin min bɛ yen est-ce que ala bɛ barika don o la barika sɔrɔyɔrɔ ka ca dɛ ni e ka barika ɲini i kan ka ɲini sali de fɛ i b'a ɲini u fila bɛɛ fɛ dɛ mais i kan ka gɛrɛ sali de la ni e kan ka dege musoya baaraw la sali de kan k'i dege o la ah muso ka kɔrɔ dɛ a bɛ kɛ cogo di nka n ba ka laɲini ye min ye ne ka ba sali ye k'a to ne dun tɛna se k'o kɛ ale ne ba ye cogo min na ba sali ne ba ye ten tɔ de

E jɛnɛba so
wala a kɛra koyi a kɛra fa ye koyi i tɛ dugu in kɔnɔ e ne yan nɔ ci bɛ yen tan ne ye ne tɛmɛtɔla to k'an weele ko n'i weele ka d di'a ma ko ni tilali ka tilela to la k'a mago bɛ mako
o kari a ma fɛn fɔ ye ka a ko ne ko

K'an b'u fo Ala ka waati wɛrɛ yira an na n'a fɔra ko den kelen min bɛ ne bolo

a ka se ka yɛlɛ a sisi bɛ yɛlɛ i kan n'ala sɔnna ye dɛ
ee ma ne ma se ka da nin na koyi a minɛba ye o de ye tɛ ne ka cɛ in dɔw de nin mun filɛ ye n sinamuso ka se daga

Ma ne bɛ nin kelen na bɛɛ kɛ i n'a fɔ e y'a fɔ ne ɲɛna cogoya min na kana ɲinɛ dɛ ni Ala sɔnna a ma n tɛ fili kana fili dɛ n y'a d'i ma cogo min na n y'a f'i ɲɛna cogo min na i y'a faamuya kɔni a kɛ ten tɔ i y'a mɛn
mun mana bɔ a la i yɛrɛ b'a ye e ne ba ne ba i ni ce koyi n'e tɛ mɔgɔ si tɛ se ka nin kɛ ne ye n'e ma lafiya ne bɛ lafiya wa n den han i dusukun tɔɔrɔlen don cogo min na ne yɛrɛ ta tɔɔrɔlen bɛ ten tɔ e nana sisan o b'a sɔrɔ n sigilen bɛ miiri la h e kelen pewu de bɛ ne bolo n'a fɔra k'i tɛ lafiya kɔnɔ i cɛla sigiyɔrɔ la ne na lafiya wa ne tɛ se ka lafiya ko ne den ala ka barika don ala ka barika don ala ka laɲini sabati i bɛ fɛn o fɛn miiri ala k'a nɔgɔya ala cɛ

i y'a mɛn n ye mun d'i ma a k'a kɛ cogo la i y'a faamuya a bɛ diya ye sira b'i bolo
ayiwa
dusu
denw kelen kelen ko hakɛ fila bɛ masa kan mun wajibiyalen fɔlɔ o ye k'i don kalan na ye
filanan o ye furu kuma ye n'o sera wajibi n'o bi kɔkɛ ani ɲakuma nse i ni dusu bɛ baro la ee awɔ ee awɔ ka ɲi nɔ ne ka fila fila fɔ a ye ne ka sirani
ne tun nana n sara i la n b'a fɛ ka taa an ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la

i bɛ don kalan na n y'a mɛn dusu ka kalan kɛ dɛ e ba o bɛ sɔn ka diya ne ye koyi sinɔn kalan nafa ka bon a nafa tɛ dɔn ka ban e ni e jamana ko bɛɛ ma kɛ papiye ko ye sisan wa ne y'a kɛ n'o ye ɔ ni mɔgɔ ma kalan dun an ka kɛri la ɛ, dɛ an yɛrɛ ma kunnaja sɔrɔ ka kalan kɛ ɔ ɛ, aw mun ye denmisɛnnin fitininw ye n'aw m'a kɛ fana a o- o o ta- o- o man ɲi dɛ o man nɔgɔn i k'i cɛsiri i mana don dɔrɔn i k'a kɛ kuma bɛɛ i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye o de ka di ne ye ni furu waati sera o fana n'a kuma an la ko Voilà. Voilà.
ni furu waati sera o fana n'a kuma don i e hakili ka di cogoya min na ne b'a dɔn n'e donna kalan na dusu walahi i b'i ɲɔgɔnna bɛɛ dan i hakili ka di kojugu e m'a ye e ka jateminɛ fanga ka bon
Naamu.

dusu diyara ye dɛ ɛ eh, dusu
ɲama dɛ i ka taa eh, eh, i tanti fɛ yen ko i banicini fɛ yen ɲama ka taa i banicini fɛ yen dɛ ko ko n ye min fɔ a ɲɛna k'a k'a d'i ma ka na a teliya n bi k'i kɔnɔ awɔ n y'a mɛn a teliya

Allah. ala n'i y'a mɛn ɲɔgɔn gɔngɔn duurulata kɛ walayi i ntɔrɔn fila bɛ dugu ma n'i y'a mɛn e sali i b'i panpa k'i girigiri ko cɛko walahi i bɛ musoya de la n bɛ ko da e kan hali garankɛ t'a da bagolo kan

Laka nigɛ ko mɔli mun ni sumalo n'o y'o sɔrɔ sumalo man kɔnɔ u b'o ta ka taa n'o ye koyi ne ba ala ka barika d'i la
sali ne sitanima ne ka ko tigɛ sira sɔrɔ dɔɔni dɛ ɛɛ kɔkɛ ko mun kɛra tugun Eh, dusu ka kalanko kamanagan de bɛ n na ne b'a fɛ de dusu ka kɛ kalankɛlaba ye fo an yɛrɛ k'a dɔn k'a bɛ ka kalan kɛ ɛɛ kɔkɛ o ye kamanagan ko ye bilen wa aa

Kɔkɛ ne kɛlen don k'a jateminɛ la sisan ni e bɛ si ne fɛ ni ne ye surafana tobi ne mana dumuni o dumuni dilan kɔkɛ e tɛ sɔn k'a dun i bɛ taa i kɔnɔ fa yɔrɔ wɛrɛ de ka sɔrɔ ka na i da ne fɛ yen ɔ n'i bɛ si ne fɛ yen don i bɛ dumuni de kɛ ne fɛ yen diyagoya an ka taa an ka taa dumuni kɛ kɔkɛ o ma jagoya dumuni ye wa
jagoya
i da bɔ ne ka kuma la dɛ n'i tɛ kuma la dɛ ne ne cɛ de bɛ kuma la i da bɔ n ka kuma la bi i da bɔ n ka kuma la sini a ma sari la ne m'a fɔ ne m'a fɔ n ko ne falen k'i ka taa e ka t'i ta dun n'i tila waati na ne bɛ taa n ta dun ee kɔkɛ i fili la kɔngɔ de tɛ ne la sisan an ka taa an ka taa dumuni kɛ o tɛ se ka kɛ o kɔkɛ an ka taa matu n t'a dun i bɛ si ne de fɛ i kɔkɛ e dun t'a dun matu n t'a dun kɔkɛ i bɛ to in dun wuli an ka taa dumuni kɛ a kuma

U m'o fɔ e ne ko ne ma kɔkɛ ka ni dusu e n falen don jagoya n ko n ka taa dumuni kɛ kan'i ɲɛ kumu la olu tɛ ɲɛ kumu ko ye an ka tɛmɛ an ka dusu ka ko o de ka gɛlɛn dusu yɛrɛ ka ko jɔrɔ min bɛ ne la sisan nin ta bɛɛ ye fu de ye an ka dusu lamɔ ka ɲɛ a ka kalan kɛ ka ɲɛ a ka hakilina ɲuman sɔrɔ a ka baara ɲuman sɔrɔ a b'an bɛɛ bɔ nɔgɔ la i mana fɔ k'i b'i hakili la lafiya waati o waati ka ko wɛrɛ jigin kun na dɔrɔn a bɛna dɔrɔn ni mana na kan dɔ ye walayi kɔkɛ kɔnɔjugu yiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔrɔ parce que e cɛ janfanci de e bɛ e bɛ si ne fɛ yen nɔ ɲɛ bɛ ne de fɛ yen su in na kɔkɛ walayi n tɛ yafa i ma n tɛ n ta yafa bi n tɛ n ta yafa sini walayi fo n'o y'a sɔrɔ i m'a tɔya furu ɲɔgɔn na kɔkɛ n tɛ yafa dɛ na an ka taa dumuni kɛ kɔkɛ ɛɛ matu ne hakili la n ko ne bɛ ka kuma hɔrɔn fɛ yen ɔ ni t'a hɔrɔn kan dɔ dɛ

ne tɛ ka se ka foyi faamu n yɛrɛ la sisan ne dun ye fura in wusu a wusucogo la o n kan ka wusu n y'o wusu n kan ka ko min na n ye n ko o fɛnɛ la n tɛ ka foyi faamuya n yɛrɛ la ee ala kan'a kɛ ko ye
E dun mun kɛlen na kuma la su kelen na walayi kɔkɛ dɛ ne tɛ ka foyi faamu n yɛrɛ la sisan mun b'e la ne yɛrɛ de man kɛnɛ tile fila in na n t'a dɔn fɛn o fɛn don e man kɛnɛ matu ɛ ne hakili la ko e yɛrɛ de da bɔra k'a fɔ ne ɲɛna ko ne tɛ ka don i ka so kɔnɔ ko ne bɛ su bɛɛ ba sali fɛ yen ne bɛ tile bɛɛ ba sali fɛ yen ɔ su na ne nana e fɛ yen e bɛna a fɔ ko e man kɛnɛ
kɔkɛ n faamuya sa bana na wagati de don bana bɛ na waati de cogo di ɔ mun b'i la a fɔ n ɲɛna kɛ mun b'i la mun b'i la a fɔ n ɲɛna kɛ foyi a a ma juguya ten o nka n b'a ɲini i fɛ an k'a to sini na i bɛ yafa yɛrɛ y'a mɛn an k'a to sini ne tɛ ne tɛ e de ko n ma ko n tɛ ka don i ka so wa n donna fana ko k'i man kɛnɛ ah. n'i man kɛnɛ i m'a fɔ ten yan i m'a fɔ sini yan e kɔkɛ jɛ ma bisa eh, n y'a faamuya koyi ne ma kuma caman dara koyi su kora dugu jɛra i m'a fɔ ten wa